Chuir an Féar Bán deireadh le tréimhse buacach Ród i gcluiche leathcheannais na bliana seo caite. An raibh deireadh ag teacht le ré órga Ród? Nó lena seanataithí, an éireodh leo díoltas a bhaint amach ar an bhFéar Bán? Mac Dara Mac Donncha i bhun na tráchtaireachta. Dhá athrú atá déanta ag an bhFéar Bán. Beidh Oisín Kelly i lár na páirce agus Brian Carroll sa líne leath-thosach. Bhuail siad Ród anuraidh sa gcluiche leathcheannais ach bhuail an Tulach Mhór iadsan sa gcluiche ceannais féin. D'imir Cathal Flynn le foireann bhuacach faoi 20 an chontae trí bliana ó shin. Tá neart taithí ag Ród. Tá Keith Murphy sa líne leathchúil in áit Ryan Callaghan agus tosóidh Alan McNamee in áit Shane Lowry sa líne lántosach, ach braithfidh siad Niall McNamee agus Aaron Callaghan go mór uathu sna tosaithe. Ród atá anseo sna geansaithe glasa seo aitheanta, feicthe againn minic go leor ar GAA beo agus ar GAA 2020 cibé cén áit. Ceann ard buailte isteach anois agus siad fós ar an ionsaí. Siúd é Niall Darby. Niall, tagtha aníos ón líne leathchúil. Ceann ard buailte an-ard agus díreach taobh istigh ón gcuaille, ar dheis. Chéad scór. Ionsaí eile ach an preabadh. Yeah, tá an seilbh fós acu ach titeann sé. Titeann, yeah. Obair mhaith ansin ag an bhFéar Bán chun seilbh a fháil ar ais. Siad ag teacht go tréan anseo anois. Pas deas íseal buailte isteach. Seans an scór a chothromú anseo ag Cian Johnson. Ná raibh Cian Johnson scór álainn ansin. Cic maith mar sin agus cúilín eile bhí mise ag ceapadh go raibh siad cothrom. Níl, ar ndóigh. Tá Ród fós an cúilín chun cinn. Is tá an seilbh acu arís. Is iad ag coinneáil seilbhe i bhfad ró-dhlúth lár na páirce ach. Smaoinigh ar an mbeirt atá nach in easnamh orthu sin Alan McNamee, siúd le Darren Garry anois agus é sin buailte deas ag Darren Garry. Smaoinigh go bhfuil Niall McNamee agus Aaron Callaghan in easnamh orthu. Coinneáil seilbhe. Seilbh thar a bheith tábhachtach anseo agus a bheith foighdeach go dtí go mbíonn leagan oscailt. Trasna anois agus iad ag déanamh siúd é Anton Sullivan, Anton Sullivan agus arís ceann mór thar a bheith thar a bheith ard ach thar an trasnán an rud is tábhachtaí. Ród imithe mar sin, cúilín chun cinn anseo. Pas trasna anseo, shíl mé go mb'fhéidir go nglacfadh sé an marc, no, bhí sé sásta casadh isteach agus lena chiotóg Rory McNamee deas éasca thar an trasnán, péire eatarthu anois. Agus amach go dtí Kyle Higgins i lár na páirce.

Siúd é Rory McNamee, Rory McNamee ag tabhairt faoi scór agus Rory McNamee á bhualadh go hálainn agus tá an Ród imithe ar ais chun cinn. Mar sin, dara leath againn anseo agus cúilín amháin idir na foirne, an Féar Bán imithe chun cinn anseo anois. Ruathar deas anseo anois, tá sé faighte ag an leath-thosach láir. Rory McNamee, Rory McNamee ar aghaidh, siúd é Darren Garry, fuair sé ceann sa gcéad leath agus tá ceann faighte aige sa dara leath agus tá siad cothrom arís eile, deacair iad seo a scaradh óna chéile. Is ar ndóigh, tá mé cinnte go bhfuil Mickey Harte. Comhbhainisteoir nua Uíbh Fháilí ag coinneáil súil anseo féachaint cén tallann atá aige. Ruathar deas ansin agus an pas curtha isteach. Spás ah nach deas mar a chas sé ansin leis an bpreabadh agus í buailte thar an trasnán ag Oisín Kelly. Preabadh thar a bheith cliste ansin ag Oisín. Anois is beag atá eatarthu seo. Thar a bheith cothrom, i ndáiríre, ó thús. Ní raibh níos mó ná dhá chúilín eatarthu ag aon am. Ród ag teacht arís. Díshealbhú déanta ach tá an seilbh fós acu. Agus tá sé faighte ag Anton Sullivan. Anton ag casadh thart agus Anton ag bualadh thar an trasnán. Treoir agus ceannaireacht tugtha aige arís eile. Anois, meas tú an bhféadfaidís críochnú cothrom, an mbeidh am breise ag teastáil? Ionsaí anseo ar an gcliathán ag an bhFéar Bán. Ag casadh isteach ansin anois. Is modh díreach úsáid isteach. Agus í faighte go deas. An pas curtha ar aghaidh. Tá siad ag oibriú, tá sé ag siúd é Cian Johnson. Cian Johnson ag casadh isteach, Cian Johnson thar an trasnán agus an Féar Bán imithe chun tosa agus muid ag druidim i dtreo deireadh anseo. Anois, seilbh thar a bheith tábhachtach. Finn Ará luachmhar ag an tráth seo agus tá an tseilbh ag an bhFéar Bán agus an mbeidh sé sásta leis an ghoal? Yeah! Darragh Flynn lena chúilín thar an trasnán. B'fhéidir gurb in é a chinnteos a mbua anseo. Tá siad imithe péire chun cinn. Diabhal mórán ama atá fágtha, an cic amach ag teacht. An fheadóg dheireanach séidte agus an t-aicsean déanta ag an bhFéar Bán arís eile.